dzulo tamumva chakwera akunena kuti sanatenge ndalama za boma kodi akuuza ana kapena ndani ku bicc magalimoto aboma anali mbwee kunyamula madelegeti apolisi anali kumene kochuluka kodi mcp yalipira ngati alipira services ya polisi alonese lisiti makhansala ambiri a mcp anagona mahotelo olipira water board escom komanso opc Kodi mamiliyoni amene nduna zimagawa kwa madelegeti azitenga kuti? Atenga makontrakt a boma kupasana pa chibale. Thereafter, achibalewo akapeza chuma through bogus contract akumachita fandi chipani cha mcp mwachitsanzo amene akupereka quarry ku road construction ndi nick chakwera ndalama za mtukula pakhomo zikubedwa ndi chithyola pamodzi ndi mnzake chimwendo banda amene akuchita supply mamita a water board ndi mwana wazikhale ng'oma makampani 4 amene akugula mafuta ku nocma ali pansi pa mumba makampani amenewa ndikuwadziwa chem oil hapco adax komanso augusta energy amene akuchita supply mankhwala azipatala komanso kupulinta mapassport ku immigration ndi nick chakwera mabiliyoni a fertilizer subsidy akubedwa chaka ndi chaka akatero akupangira misonkhano kugawa kugulira nyumba komanso akupangira konveshoni ya chipani posachedwa pompa matogeti atolera ndalama zochuluka mabiliyoni apita kuti anthu okonza misewu makontrakta sanalandire ndalama zawo za miyezi sikisi koma togeti ikupeza mabiliyoni ochuluka ndalama zimenezi achakwera anazitenga ndi kupititsa konveshoni ndetu kudabwa akamatiuza kuti ayi ine ndalamazi za convention sinatenge za boma azitenga kuti auzeni atuluse list ya anthu amene achita fund kapena achita sponsor kuti convention imeneyi itheke tikumva kuti aononga ndalama zoposa 1 billion azitenga kuti lazarus chakwera ayenera kudziwa kunena kuti this is 2024 si 1970 imene kamuzu amanamiza gogo kamuzu ankanena kuti malawi is corrupt free nation chikhalirecho anaba 324 million dollars ataba ndalama zimenezi anakazisunga ku barclays bank mdziko la britain mu zaka 31 za ulamuliro wake ankanena kuti iye si wakuba he is not corrupt zaka zonsezo amalawi ankakhala osadziwa corruption nkumanena kuti kamuzu ni munthu olungama koma zachisoni amatibera ndalama 324 million dollars inapezeka ku Barclays Bank. Mukasungunula ndalama zimenezi m'Malawi kuno ndi 561 billion. Akuluakulu, Napoleon Dzombe anamanga hotela yapamwamba kwambiri ku Dowa. Anaononga ndalama 4 billion. Zimenezi zikusonyeza kuti ndalama zimene anatibera Kamuzu 561 billion tikanamanga mahotelo ngati amene aja 140 ndiye kuti ku Karonga mahotelo 15 nkhata bay 15 salima 15 mangochi mahotelo 15 nkhotakota lilongwe blantyre mzuzu komanso zomba konseko tikanakhala ndi mahotelo 15 15 okhala ngati a napoleon dzombe akuluakulu anthu andale awa asamatipusitse paul kagame ama- amauza anthu kunena kuti he's fighting for corruption mukapita ku rwanda kuli kampani yotchedwa crystal venture imeneyi ndi kampani yake imapanga misewu mabuilding ambiri mumaona ku kigali ena amayamikira kuti ayi ku rwanda kuli mabuilding olongosoka mabuilding amene aja ndi akampani imeneyi ya crystal venture ndege mabanki mtn rwanda kuli masheya akampani imeneyi mafakitale rwanda kuli fakitale yopanga mkaka anthu amakonda kumwa mkaka kumeneko fakitale imeneyo ndi ya kampani imeneyi maprofiti onse a crystal venture amapita kwa kagame ndi chipani chake cha rpf koma akapita maiko a kunja amatiuza kuti si munthu wakatangale same applies to chakwera atalowa m'boma anatenga mabizinesi ndi kupereka kwa mwana komanso anzake dzulo a joyce banda alengeza zotuluka mu tonse alliance mukhoza kuona ngakhale atuluka anyamata a joyce banda alimo mommo mwachitsanzo ibrahim matola ndi minister of energy ephraim chibvunde ndi advisor wa chakwera